igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ndewonu kedu otu unu mere anyị abịakwala ọzọ na ejiji ndị igbo na-ama mmụgharị anya ee na ihe onyonyo gara aga anyị sị anyị ga-eleba anya na akwa ọcha anyị awụchiela na delta state tata chetakwa na o nwere ụfọdụ ndị igbo ndị na-asụ igbo nọ na steeti delta ọ wụ n'aka ha ka anyị na-aga iji leta akwa ọcha ndị a akwa ọcha lee ya n'onyonyo ọkwa ị hụrụ otu o si maa mma akwa a mara ezigbo mma anyị sị na taa ihe anyị ga na-eme wụ anyị sụtụ igbo anyị asụtụ bekee maka na delta state a o nwekwa ndị nọ nga ahụ na-abụghị ndị igbo mana ha na-eji ejiji akwa ọcha maka na akwa ọcha ka a na-eji eme ihe dị ka akwamozu eji ya eme mmemme ee eh, ịgba nkwụ nwanyị eji ya eme ọtụtụ mmemme na delta state dịka otu ahụ esi eji akwa akwete eme mmemme n'ala igbo ugbu a ka anyị kwute ihe gbasara ya kedu ebe a ga-ahụ akwa ebe a ga-ahụ akwa n'ala delta state bụ ndị a na-akpọ ndị aniọma akwa ọcha is a popular hand woven cloth otu ahụ a na-esi eji aka ekwe ya na akwa akwete ka esi ejikwa aka ekwe akwa ọcha it is peculiar to the people of eh, aniọma and there are three uh, uh, there are three constituencies mebere Anioma as a senatorial district ha bụ gịnị ndị Anịọcha Oshimili Ika na Ndokwa ha niile bụcha gịnị Igbo speaking area in uh, Delta State ka anyị na-agakwa akwa ọcha literally means white cloth ọkwa ụnụ hụrụ otu akwa a si acha white cloth ọ na-egosikwanụ ọcha purity ọ ihe ọ na-egosi na mgbe ochie na delta state nwatakịrị na-alụ di nwa nwaanyị nna ya ga-ewere akwa ọcha nye ya nye di ya dịka onyinye ka di ya tọọ n'akwa so that by the time the husband sleeps with the wife a hụta ọbara nọcha na ya a mara na nwa ahụ ka dị ọcha na nwa ahụ efebe ya na nwa ahụ anaghị aga na nwoke ya mere akwa ọcha na-egosi ọcha purity that's what it signifies akwa ọcha anyị sị na ọ wụ akwa a na-ekwo ekwo it is a woven material and it is for all purpose ihe ọbụla a na-eme nwere nke ya and as they weave it it has some designs that signifies this one is for burial this one wụrụ nke e ji agba nkwụ nke a bụrụ nke e ji eme nke a nke a bụrụ nke a na-enye nwatakịrị na-alụ di ọhụrụ ugbu a o nwekwara ụfọdụ na-abụ nke a na-ama ama dịka nwaanyị a ma ya ugbu a ga-ewere uwe ya na ya ga-agakọ dịka otu a nwaanyị a si dị gem na ya ụmụ nwoke na-etinye nke ha n'onu dịka muffler otu a nwa amadị a si dị wee na-agakwa aga otu a ka akwa ọcha na-esi anọrọ anyị sị na apart from giving the wearer an identity to show that person is from Delta State, it also makes someone to stand out in crowd. a bịa n'ọgbọ ebe mmadụ niile nọ ihe ụmụ onye a ga-atụgharị maka otu ahụ o si achachi anya ọ na-ama ezigbo mma na delta state ụfọdụ na-enyekwa ya onye ọbịa pụrụ iche o nwere onye ọbịa bịara ileta gị ga-ewere akwa ọcha mee gịnị nye ya kedu otu akwa a siri bido anyị sị na ubulu ukwu also known as enuanị people are among the several communities within the Aniocha district that is believed to have started producing akwa ọcha maka na ndị ubulu ukwu a na-akụ a- mkpụrụ osisi a na-akpọ cotton ha kụchaa ya a ga-aga weta ya dịka ihe owuwe ihe ubi when it is being harvested by their men they will come home and give it to their wives to weave into akwa ọcha dịka anyị na-ahụ na eh, ihe foto a ọkwa ị hụ na nwaanyị bụ onye na-ekwe ya dịka otu ahụ ndị akwete ụmụ nwaanyị si ekwe ya ọkwa otu o si bụrụ nwaanyị si ekwe ya na na delta steeti anyị sị na akwa agazuola delta niile ọ batakwala ma n'otu anambra steeti dị maka na ya bụ akwa mara mma dị na-esonyere anyị n'ihe onyonyo anyị gaa na Facebook gị chọkwa anyị anyị ka bụkwa gịnị Elizabeth Kenneth Amaọgụ ma na Facebook ma na YouTube dị na-abịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka dịkwa na-ekwu okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu kesaa ozi a kesaa ihe onyonyo anyị a nke kacha mkpa ihe anyị ji na-eme ihe a ka ụmụaka anyị mara na e nwere ọtụtụ ejiji ndị Igbo kụpụrụ traụza na mbe n'ukwu a ha na-eyi ka o wee na-aga aga igbo ga-adị igbo agaghị anwụ ndewo na a ka m bụkwa odoziakụ elizabeth kenneth amaọgụ onye nkụzi na-akụzi ma na-atapịa asụsụ na omenala igbo ka ọ na-aga aga ụbọchị ọzọ anyị ga-achọtakwa akwa ọzọ nke anyị ga-eleba anya na ya mana aga m agwa gị akwa anyị ga-eleba anya na ya ama m akwa anyị ga-eleba anya na ya aga m agwa gị dị na-esonyere ya ndewo ya gazie ụbọchị taa na ụbọchị ndị ọzọ maara gị mma ndewo